a da aw tulo kan ko kusa jawoyi a ye ale ye ka bila k'a fɔ wele bila nuhan ma a bɛ anw fɛ arajo nɛma fm kɔnɔ nin waati in na kɛnɛ in kɔnɔna na an ka dankɔrɔba b'an bolo kɔrɔ n'o ye eh, madu jara kɛnɛkaraba bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ɔ jawoyi sila simbo i dansɔgɔ i ni ko min ye kɛɲɛbakura nuhan ye ale bɛ kɛnɛ kan ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye sayɔn ye ale bɛ kɛnɛ kan ka fara maa caman kan ni maa min b'a fɛ sa ka kɛɲɛbakura nuhan kumakan k'a lamɛn walima k'a y'i ɲɛ na i bɛ boli ka se arajo nɛma fm na ɛ kɛnɛkaraba kuma de bolo an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw ni ko Ni an bɛ ala barika da ka sababu kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye a bɛ so min n'o ye Nɛma FM ye. Sababu dɔ de bɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ la yan bi o sababu ye fɛn jumɛn ye o de ye teriya kanu ani adamadenya taabolo ye o de kama su bi an bɛ kɛnɛ kan. cɛbakɔrɔw de ye ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye diɲɛ sosigi kɔnɔna la cɛbakɔrɔw olu de ye ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye denmisɛnninya t'a la maakɔrɔbaya t'a la adamaden bɛɛ n'i nakan don diɲɛ sosigi kɔnɔna la wa i bɛ baara o baara la diɲɛnatigɛ kɔnɔna la i k'a kanu n'i y'a kanu dɔrɔn i bɛ nafa bɔ a la n'i y'a fɔ cogo min an bɛ an karamɔgɔ ka ale ka hukumu kɔnɔna la n'o ye karamɔgɔ jawoyi sila ye jawoyi sila ale ni funankɛ n'o ye nuhan ye laginɛkaw fɛ yen mali ni laginɛ bɛɛ lajɛlen de kelen n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛɛ barajuru kelen de don o kɔnɔna la bi an bɛ se k'a fɔ nin ye koloso de ye ɲɔgɔn na mali ani laginɛ cɛ la karamɔgɔ jawoyi a fana ma kɛ fisiriwale ye ka sababu kɛ fɛn jumɛn ye a taara fɛn min b'a bolo bi ni diɲɛ bɛɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ n'a ye n'o ye kɔntɔrɔn ye a taara yɔrɔ dɔ de la o de ye laginɛ kɔnɔna ye a karamɔgɔ bɛ yen donc n'o o karamɔgɔ bɔnna dɔw bɛ nana a ka kan ale fana k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ fana bɛ tiɲɛ dɔ kan donc a ka kan ale ka wele bila o ye o ka na a faso la ka n'a balima sinji a denw a n'a furumusow ɲɛna a ka na u la fana kunnawolo ye An b'o hukumu de kɔnɔna la bi ni cɛbakɔrɔ bi ne sɔnna ye bi n sɔnna ye parce que bunahadamadenya ye fɛn dɔ ye bɛɛ y'i kalikan de kalikan ale de diɲɛ tɛ fɛn bɛɛ k'i kali ko ne ne delila ka nin fɛn in kɛ nin fɛn in kana jaabi ne ma ɔ bi aw dɔ de yira an na Jawoyi ba an b'a ye Jawoyi la an b'a ye basitigi caman ye mais bi nin funankɛni fitini denmisɛnnin don a ka di diɲɛ mɔgɔ ye bi diɲɛ mɔgɔ ka d'a ye ɔ ka se ka se k'i kalikan fɔ fɛn dɔ ye bi k'a fɔ ne bange ni bi cɛ ne sera ne ka sɔn nin ko in kɛ fɛn kana sɔn ne bolo ne bange ni bi cɛ ne ma se k'a kɛ ne ma deli k'a kɛ donc vraiment fɛn ka sɔn ne bolo o b'a yira bi k'a fɔ an bɛ kɛnɛ dɔ kan o de ye hɔrɔnya kɛnɛ ye o de ye kelenya kɛnɛ ye donc n bɛ kuma lase ma k'a fɔ i yɛrɛ ye ka sɔn ko i y'a ye sɔn a diyara ne bolo a bɛnna
radio Nɛma FM lamɛnbaw an y'o de fɔ k'a fɔ dankɔrɔbaw radio baara dankɔrɔba n'o ye kɛnɛkaraba nin ye ale kumakan ye an bɛ an ka ka fɔ dankɔrɔba Jawoyi Sila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jawoyi yala e ni Nuhan ka nin jɛ in ka hakilina jumɛn nana n'a ye
hakilina min nana cɛ de bɛ cɛ ɲini muso de bɛ muso ɲini so de bɛ so ɲini fara de bɛ fara ye bɛ ci nɔgɔdina mana k'a fɛ a ka di ne ye mais cɛ gansan mana ɲɔgɔn kanu kuma t'o rɔ ne y'a tɔgɔ de mɛn a ma ne ye Ne bi Fuladugu commune kɔnɔ depuis Samu bɛ siraba bilen ma da Samu bɛ nkɔni fɔ ne nɔfɛ mais cɛ bi man ka di ne ye Nuhan kumakan mɛn a diyara n ye a ka di i kana bɔ n ka so ne de kun sala Jawoyi tata sɛgɛlen gengerelen mɔgɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲana ka Birigo kɛ ka ɲa ka kɛ ka filadugu kɛ Adamaden ne ba a sɛgɛra kojugu ne fa sɛgɛra kojugu ne ba yɛrɛ kɔnɔ tan ni fila a bɛɛ sa don ni sɛ tɛ ne bolo kɔnɔfili mɔgɔ donna ko dɔ rɔ n'o tɛ ne bɛnbakɛ bɛ waliju o cɛ ne berena ka ka bɔ kɔkun dɔ a bɛɛ ɲininka ne bere de ye kɔkun dɔ k'ale de bi min dugutigiya la o ye Sinɛ Keyita ye ala bɛ jɔn dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ala bɛɛ fɛ a mako tɛ bɛɛ la ne de ko Nuhan ma k'a kɛ ala kama kana bɔ yan an ka dɔɔnin baro dɔlu ko ko Nuhan salen dɔlu ko k'a nagasilen ɔ ni tiɲɛ le o ne de ko n kan kana n'a fɔra ko tile tan ni duuru jama ni kini de sera o tuma ninnu n ba janfa ne de n'o se tɔmɔ k'a di mama ka nɔgɔ ɲini k'a d'a ma ka wotoro gɛn k'a d'a ma Bamakɔ Segu le o ni mara ma o tuma le so tɛ la o ni bi ka jan dɔɔnin dɛ o cɛ den sama ne nɔfɛ bi wala n'a kɔlɔn ta ka kɔrɔ bɛɛ si ye ne ne nɔ kɔtigɛ falen nɔfɛ ka ba tigɛ nɔfɛ mais bi ne ba nɔ kuma min fɔ ye a bɛ sa min na hali sɛ tɛ ne bolo k'a saraka bɔ ɔ mais bi ala de ta tiɲɛ de k'a ta ni ma ko a se sini ma bamanan ban faga la o tuma ne nɔ n ba janfa o tuma ne nɔ fuladugu kaw janfa fuladugu kɛden hmm. a musoden hmm. ne karamɔgɔ bɛɛ bi hmm. a bɛ wali juma de an bɛ dugawu ɲini ali fɛ ali ka hinɛ an na u ka dugawu k'an ye karamɔgɔ madi watara n'a kɔ n'a faamu ɲamasan madi fore n'a kɔ ko bɛɛ fuladugu moriden a somaden cɛkɔrɔba a kiɲɛlala donsoba k'an bolo fila an kɔ a bɛɛ ye denkɛ ne nalen dɛ Ali ka dugawu kɛ a kɛnɛ bɔra a fa bara ɲɛ ma a kɛnɛ ka segin ten ko n bɛ dan yen ko kuma man nɔgɔ kɛrɛkɛrɛba
yala e yɛrɛ filɛ Jawoyi filɛ Nuhan filɛ yala ɲininkali jumɛn de fɔ ka ɲɛsin Nuhan ma karamɔgɔ Arama a diyara n ye a bɛnna n ma bamananw bɛ kuma dɔ fɔ yanni min ma ka kɔrɔ i ka sɔrɔ i b'a dɔn bɛ karamɔgɔ Nuhan Nuhan yɛrɛ jɔn Nuhan bɔra jɔn jɔn na

ka bɔ sɛgɛ kiɲɛbakura ka na diɲɛ sabu ye adamadenya fana kura mɔgɔ kɛnɛya min bɛɛ fɔra lɔnni kɔnɔ yɛrɛdɔbaya man ɲi mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ de kɔ ni sinanko de bɛ diɲɛ kɔnɔ adamaden kɛnɛya min tɛ se diɲɛ ko bɛɛ la ko dɔ o se ne ye o se tɛ ko fana se a ye o se tɛ ne ye arajo nin fana wolo ani bi tɛ n ka n sigi arajo la fɔlɔma de aa n wolo ni bi tɛ a ye n wolo la mais n ye n sigi arajo la hali ka weleli kɛ émission na ah. a fɔlɔma de nin bi ka sɔrɔ kaw ala ni y'aw yɛrɛ barika bi kosɛbɛ nɛɛma fm barika walahi ah.
ɔ n y'o ma sɔrɔ hmm. o sabu jawoyi le di ah. o sabu madi le mais n'a fɔra k'an bɔlen ni ni ka ne nuhan yɛrɛ la ko ta an bɔdiya yɛrɛ yɛrɛ le narena hmm. balankomana de Narena Balankomana.
Balankomana.
Bulansi minnu bɛ yen, o ye le an de ye. Mais an bɛnba bɔlen Balankomana, o ye sigi Laginɛ. Sɛkɛ. Awɔ.
A ye telefɔni lajɛ. Bon n'i y'a mɛn ko sɛkɛ, sɛkɛ fana ye dugukolo de ye. Bon an bɛnba bɔ Mali la yan ka wa, après fana ne yɛrɛ woloba fana, o fana bɛɛ bɔla Komana kelen-kelen dɔ Balankɔda la.
ee karamɔgɔ hakɛ to n b'i latigɛ o la balankomana kɔgɔra yɔrɔ jumɛn de don mali don wa laginɛ de mali le don i na bɔ narena i bɛ na balankomana mais ale tɛ sira da fɛ i bɛ sira fara quoi masala mara dɔ o de bɛɛ b'a bila manden ma quoi ɲagasola sara bɛɛ mali ni laginɛ dan na bɔn n ba bɛ bɔ buguda dɔ la donc o faamuya
ok ee karamɔgɔ i yɛrɛ kun y'o mɛn ee n'i y'a ta k'a lajɛ donc ee n yɛrɛ ye maliyɛn maliyɛn don n fa maliyɛn a fa n ba maliyɛn i ba i fa maliyɛn i ba maliyɛn donc e yɛrɛ maliyɛn ne yɛrɛ maliyɛn mais i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ laginɛ ma Ouais. parce que sigiyɔrɔ tɛ denkɛni na Ouais. denkɛni mana wolo dɔrɔn sigiyɔrɔ t'i la Ouais, ouais. yɔrɔ mana ɲa don min i bɛ kɛ yen ka C'est vrai. donc o waati la kuma don. Ee kɛrɛkɛrɛba ni ɲɛna sadɔni ka da kan an b'a fɔ hɛrɛ belebele kɛra ko kɔnɔna na nuha ale donna jawoyi bara surɔ sɔgɔmada in na a wulila k'a muso jiginna dencɛ la ɔ nuha yɛrɛ y'o ta k'a fɔ ko a b'o tɔgɔ da jawoyi la an b'a fɔ o fɔlɔ ma ko tare tare yala nuha sababu jumɛn ye e se anw fɛ yan
voilà sabu min ye n se mali kɔnɔ yan bi n ya mali kɔnɔ naali ka na direct la ka moto ta ka n benbakɛ fɛ ka n kɔsegin n wolo ni bi tɛ fana n ma wuli ka voyage la ka fɛn ɲini mɔgɔ tɛ ni mɔgɔ tɛ ala n y'a pele a bɛɛ depilasira n kɔ de ka n sɔrɔ fo n na du kɔnɔ duniya bɛɛ si n bolo ka teli n bolo Sinon ne tɛ wuli la ka mɔgɔ sɛgɛrɛ n wolo fana ni bi tɛ n m'a dɔn n'a sagara ala n'a bɛɛ da dɔn kan ibrahima fana nalen yan jawoyi la ko le nana se yan donc ko de fana jira an fana la o kosɔn an fana nalen yan mais fɛn dɔ kɛra mɔgɔ bolo ma mais fɛn ɲini mɔgɔ fɛ ni min fɛ a ye fɛn min ɲini an fɛ an fa bara simi u y'a ma ye a b'a fɛ o kosɔn adamaden diinɛ bɛ mɔgɔba la tɔgɔma mɔgɔba bɛ diinɛ na tɔgɔma donc o lɔnni tɛ mɔgɔbaya la a tɛ diinɛ la mɔgɔ jugu de tun kɛ mɔgɔba de siya dɔ ye n'i k'a tɔgɔma i bɛ dɔ gosi siya dɔ fana n'i k'a tɔgɔma i bɛ diya adamadenw ye ni ne tun tora nɔ dɔ lajinɛ kun k'an b'a nara n tun bɛ nin malo n b'a fɛ mɔgɔ min ma a bɛ fɔ k'a bɛna wuya fɔ ko k'i kɛ min adamaden tɛ ɲa min ma ka sɔrɔ ɲa tɛ dɛ ne ni nin tɛ bɛra tɛmɛ ma n b'o fɔ mali suma n'a ko n'a ko fila bɛɛ ye a n'a subaga n'a ɲaba ye n ma na yan sanu ko dɔ n ma na yan wari ko dɔ min nana n se yan bi o de jawoyi ya kanu ye ani ko min an bɛn b'a fila ɲɔgɔn tɛ ne bɛ wuya fɔ dunyasi bɛɛ ye fo n sɛgɛn mɔgɔ naani ye an fana u y'an fa nɛni k'an ba nɛni t'an sɔrɔ Silakɛ min sigilen nin o bɛ se ka ne fa nɛni mais o tɛ se ka ne ba nɛni Kuyatɛ fana bɛ se k'an fa nɛni k'an yɛrɛ nɛni mais o fana tɛ se k'an ba nɛni Sise fana bɛ ten Berete bɛ ten Janɛ bɛ ten o y'an senankun de di o bara an fa nɛni k'an ba nɛni o t'an tɔɔrɔ la o bɔlen kabi an bɛnba tile ye parce que adamaden ko tɛ bara mɔgɔ bɛɛ y'i la ba ɲa la bɛɛ fana yɛrɛ faga ɲa la an kɔni mana fila an nalen Jawoyi kɔ k'a mafɛlɛ Denya dɔrɔn tɛ kanu dɔrɔn tɛ dɛsɛ taara n'an fa tɛ dɛsɛ taara n'an kɔrɔ tɛ fa ye mais a na ko minnu kɛ o kɔnɔ kɔmi a ma kɔrɔbɔ ka bɔ waati fana ma an an fana b'a la mɛnna an tun bɛ dugu dunya kɔ a bɛ ne weele n b'a fɔ n tɛ se ka na n ye wuli k'a lɔn sagara sinon lɔn bɛ wulila Mali kɔnɔ ka wuli ko an kun deli k'a ban mara bɛ tɔgɔ fɔ ye ko bɔ mara walima ka suma ni tɔgɔ fɔ ye i b'a fɔ ko k'an ɔ mais ne ma wuli ka don fɛn ma n wulilen fana direct fana ka na Bamakɔ k'an to yen ka direct kɛ ka na ala m'an lɔ Bamakɔ dugu kɔnɔ ka ji min ka bɔ yen ka na an na ji de bila an kun an ma ji min diɲɛ fan si fo Jawoyi la donc ko dɔ de y'o kɛ parce que diɲɛ sɛnkana de don diɲɛ lahiri de don an fana nalen wele parce que an kana malo ɲɔgɔn cɛ kana kana ɲɛ bɔ siya min na a fana y'a dɔn k'an fana ye siya min kan an tɛ ko dɔ bolo kunna adamaden lajɛ ko ko la fo sɛnkana de ka dilan ala ye baara min na sinon fo sɛnkana de ka dilan ka dugu kɔrɔ parce que diɲɛ latigɛ baara baara kɛnɛ garaba accident ye baara bɛɛ hali kuma accident kuma accident ye sumaya dɔ accident ye suya dɔ parce que suya y'a mafɛlɛ n'i kɛra kɛ subaga di o yɔrɔ dɔ ye suya tɛ labɔla yen n'i k'a labɔ yen basi b'i minɛ bon o ye suya accident n'i ka kuma nin fana ta kuma fana accident bɛ yen kuma dɔ ye n'a taara i la yan k'a fɔ i diman dɔ i bɛ goya ye o kosɔn adamaden i ka kan susu la i ye ɲuman fɔ kuma de mɔgɔ diyala mɔgɔ ye kuma de mɔgɔ goyala mɔgɔ ye donc vraiment n kɔni bara sewa quoi ka sewa maliyɛn na ka sewa an fɛla ka sewa an bolo na ka sewa an fana tɔgɔ la ka sewa an musow la an n'an ye bi tɛ Jawoyi na min kɛ mɔgɔ fana ko dɔ kɛ i t'a jigi la ko di an tɛ jeli di an tɛ siya gbɛrɛ di an ye Maninka den de di k'an wolo basi dɔ k'an mɔ basi dɔ n wolo ni bi tɛ n na kurana kalan siyan kelen ye k'an bila kurana kalan na Kankan bon an ye Solo fana la histoire n'i k'a ta adamaden fana siyaman ɲɛna ko Solo fa le na ne kalan alikurana la

solo fa ne b'u bɛɛ tɛrɛ karamɔgɔkɛ kelen min o la saya kɔfɛ a fa sigilen tun bɛ Jangana k'i kɔ i ko i bara solo fana ko kun daminɛ de ɲɛna tun bɛ kɛ bɔnɛ nin don ka wuli ka bɔ kuwa so kɔnɔ sinon mɔgɔ bi ne de ɲa t'i yɛrɛ la kuwa ala ne ka mɔgɔ la dɔn ma sani doli ye adamaden kalanya dɔ ma ka sɔrɔ tɛ kɛ kira kɛ ko wuli k'i teri o ko ye wuli daminɛ l'o ma han kana se an bara an kɛra ɲɔgɔn dɔn an kɛ ɲɔgɔn dɔn de ko si bɔlen kɔrɔ de ko ɲɛ fi de o ko fa don ne ne y'a dɔn ne ni kun n'a bɔra n'a jigin ka ban ka dusu ni ne bɛna kɛ basi bila n b'a bila ala de kosɔn mɛ mɔgɔ si tɛ ne wajibi la ko ye basi bila ne yɛrɛ bi ka ni san si ma hali ti sɔn mikro la kuma nka o tɛ de an ye manden de kosɔn hadamaden i kiranya min bɛɛ fɔ mɛ i yɛrɛ bolo basi k'i sata de i yɛrɛ dɛmɛ k'i sata de o ka fisa fɔlen de kamara kɛnɛ ko dɛ Dansɔgɔ kuma kuma Dansɔgɔ o fɔ suma bɛɛ ye dakɛ ko ko dɔ ja kan i y'a sababu la n'i y'a ɲini i wuya dabila lonna kanu bɛnnen dɔ ma dɔ ye wuya fɔ fana bɛnnen dɔ ma dɔ de la diɲɛlatigɛ ko ni k'i bi ka ko ma k'i biri ka balen kɔrɔ ka di nka a tɛ laban na kɛnɛ karaba ko don ye a ma tiɲɛ la adamaden min ko ɲuman tɛ donc an don siya min kan nin mɔgɔ ye ala ko fana dila ɲa ma kɛnɛ karaba tɛ ten sinon an bɛɛ b'a to alijinɛ de
bɛɛ b'an bɛɛ Ali jawo ye bɔ alijinɛ ee cogo di sira t'a la sa
aa o kuma in ka bɔ an hakili ma kosɛbɛ dɛ wala min dɔ jawo ye bɔ alijinɛ an fana bɔ alijinɛ simu kuranna wɔrɔ dɔ bɛ ye ko suluhun komi alifu lamu ra ani kafu hawo y'a ye an ye sɔli minnu bɛ kuranna kɔnɔ ani hawo ni ɲɔgɔn ala ko ko b'u ɲɛɲini k'i ni ale ala de ɲɔgɔn na ala tun b'a fɔ adamaden a ye ka juguman kɛ a ye ka ɲuman kɛ k'an bɛ bɔ alijinɛ saba maraba ɲɔgɔn faga jahanama kula wulilen de ka adamadenw ma se adamaden bɛɛ ko i t'a ma ala bɛɛ fana fɛ o ye ala ko fana jumɛnya ma kɛ ten yanni k'an dan tɛ an kɛtɔ min de ala de nana kɛ yanni k'i ye kɛnɛ karaba fana dan tɛ i kɛtɔ min di labantɔ min ma ala de nana kɛ ɔ ni jɔn jɔn ko k'a b'i bɛn k'i ye ka mikro min bila k'i ye fara dozo emisɔn na o t'i ye kɔ o ala de tɔ tɔ la k'a fɔ ko adamaden fana tɛ se mɔgɔ faga la simu fana ala ɲɛna ɲuman tɛna tɛ o dɔ de fɛnɛ la wa

Ina fɛ suru fi kun tɛgɛ kɛ jɛmu fi kun tɛgɛ b'a la sani ka saribon susu k'a kɛ kiri kɔnɔ o suru a bɛ se k'o jɛmu y'a ɲɛ a bɛ basi salen fana jɛmu n'o tɛ an ka kɔndɔrɔn i b'a la t'a dɔn i b'i bo k'i b'a bo kan o wuli ye dansɔgɔ adamaden basi bɛ kɔrɔbɔli manden yan fɔ kɔndɔrɔn ni ka kɔndɔrɔn bulu ta ani kuranna de o de kosɔn ala sariya si tɛ min tɛ kɔndɔrɔn na Pseke kɔnɔn du bɔ i bi taba la lakari si la min nana diya ne ye si n fana b'o fa i ɲɛna ka ala diya e ala di ma ye n tɛ sa la tɛ su na ɔ mɛ ala kɔni ka di mɛ ala mɛ mun ye ala diya ye baba ye bi wala min y'o kɛ kɛnɛ ka seli Ala tɛ kuma la k'a yɛrɛ sɔsɔ quoi o ye tiɲɛ ye walahi o de fana bɛna diya ne ye hadamaden n n'a fɔ tan n n'a fɔ tan o hadamaden de ni Ala k'a fɔ k'i bɛna nin kɛ tan a bɛɛ kɛ tan i bɛ pressé de n'o tɛ n'i b'o kɛ ten o bɛɛ kɛ ten ou bien a t'o kɛ kuranɛ n'a sɛbɛnni o lɔnna tɛ dugukolo kɔ kan Ala ni morikɛ somakɛ yɛrɛ yɛrɛ ni morikɛ b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na a bɛ laban somakɛ tan n'a bila i kelen na

ju bɛɛ di ile ma o diɲɛ secret de adamaden dɔ ye fagala dɔ i b'a fɔ k'i b'a bon walima i b'a ko dɔ kɛ parce que bɛɛ y'i yɛrɛ faga ɲa bɛɛ y'a ko tiɲɛ na n kɔni bɛ se min fɔ ɲɛna donc fɔlɔ wolo ye toujours y'a ma ɲininka y'a fɛ an ka kuma ta yɔrɔ an b'a ta voilà n bɛ yɔrɔ dɔ nɔfɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ maaw ka kuma la bi e ko k'a fɔra ko e ye kalan na solo fa de bolo Mais e ka bɔ ye kumakan kɔnɔna sisan a ko komi e ni solo fa de kalanna karamɔgɔ kelen ne ni solo fa de kalanna karamɔgɔ kelen mais solo e yɛrɛ bɛ solo dɔn k'a dɔn ne solo don a tɛ a sunba kɔ e b'a dɔn k'a dɔn e mɔ t'o fɔ la mais e ni solo yɛrɛ e ye funankɛ fitinin denmisɛnnin ye solo yɛrɛ bɛ cogo di denmisɛnnin dɔw bɛ mɔgɔ denkɛ de y'a ban

ɔ mais sisan e de bɛ kalifa fana kɛ karamɔgɔ Nuwa na parce que Nuwa nana jigiya dɔw de don diɲɛ yɛrɛ ye jigiya ye diɲɛ kalifa ye donc arajo in talen bɛ k'a kalifa i la ɔ min kan ka kɛ Nuwa fɛ e de fana b'o tɔ ɲɛ dɔn donc voilà i dansɔgɔ karamɔgɔ Jawoyi kuma b'i bolo arajo so kalifalen don ne fa la fɔ kalifalen don n ba la Fuladu komini kɔnɔ mori min bɛ yan soma min bɛ yan waliju min bɛ yan min ye kuranɛ karanna a bɛ n'alu ma kuranɛ ni min mako min na i mana baara baara kɛ sɔbɛ bɛ a rɔ k'ala ka arajo so taa ɲɛfɛ k'ala ka fuladu taa ɲɛfɛ arajo yɛrɛ tigi ala k'o taa ɲɛfɛ arajo yɛrɛ baarakɛla ala k'o taa ɲɛfɛ ne de ko n ko arajo ko diyara ne ka tɛmɛ Kasaro kan Telefɔni tɛ bolo mais k'a sɔrɔ ka bɔ yan k'a bila Bɛrɛdugu k'a bila Manden sa bɛɛ kuma ala mɛn dɔn ko ko n kanu tigɛ ko ɲuman tɛna dɔn ko k'a salen an ka kan ka dɔ kɛ ka taa kunna sini ma kana bila bi la mɔgɔ tɔ donbali ye fɔlɔ ni min b'a la o ka taa dɔ kɛ n'an bɛ ka taga an bɛ se ala ka dɔ fara arajo kan ala ka dɔ fara dawula kan ala ka dɔ fara sutura kan arajo kanubagaw ala k'olu dɛmɛ minnu bɛ kariti ta ala k'olu dɛmɛ Fuladugu komini Bɛrɛdugu komini ni kariti tɛ minnu bolo ale ka kariti ta n'an bɛ ka taa an bɛ se ale kana kɛ manamana k'a fɔ yɔrɔ de cɛ y'a don cɛ y'a don de ko minnu ko ko tiɲɛ tɛ ninnu kan ko dɔn k'a ne bara ni siga kɛra min dɔn k'a taa bi ma k'a se sini ma k'ale k'o arɔ kɛ ye
Ee karamɔgɔ Nuwa e ma bonya mɛn arajo kɔni taara k'a di karamɔgɔ Jawoyi ma ee karamɔgɔ Samu kɔfɛ ka tila k'a ta k'a di e fana ma bi i fana bonya bɛ arajo in na se o se n'o kɔni bɛ aw ye n'aw sera k'a kɛ arajo in na o ka d'anw bɛɛ lajɛlen ye arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen arajo so bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen donc arajo min filɛ ko a taara k'a di Ala ma k'a di kira ma k'a di karamɔgɔ Samu ma k'a di Jawoyi ma ni k'a lase i fana ma bi e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ
sinon vraiment ne kɔni bɛ ka sewa san koba le kɛla n ye wolo kɔla ye n na wolo fɔ ko le kɛla mɔgɔ ye e min kuma fɔra e k'a jira ko ni mɔgɔ cɛ nka Sumana mɔgɔ sigilen b'o la nin ma kɛ ne ye a kɛra an y'a lajɛ k'a fɛ wala a b'a kɛ an y'a président fɛn fɛn kɛlen ne ye yan mm. a na fɛn fɛn bɔ mm. n bara sen su ye ni ala n y'a radio la n b'a fɔ n y'a président n b'a fɔ muso a muso ye mm-hmm. n b'a lase an y'a fama ko na bonya min kɛra an ye mali kɔnɔ ah. arajo nin na fana mm. ɛ bɛɛ mɔgɔ de fana ye yan ne tɛ min bɛ sin na la ka na ko yɛrɛ yira ka ko kɛ ye min ne tɛ parce que n'a fɔra ko Samu e kana fɛn di mɔgɔ ma mais i ye mɔgɔ yira sɔba donc diɲɛ bɛ ten minnu fana dɔ ye vraiment diyara n ye Jawoyi n'a fɔ y'a ma ne fana t'a la n'a fana sira n bara n fana bara kuma y'a ma ale fana bara a kana dan kuma a ka kuma fo ka bɔ sɔgɔma fo fitiri a b'a kan kan ne t'a la k'a k'ale kan ne fana ka kuma waa kelen fɔ bi ale t'a ta to k'a la ne ta le kan parce que diɲɛ bonya ye bonya ye man di bonya ma seli ye man donc vraiment n kɔni bɛ se min fɔla o le k'a da i ma n'ala sɔnna ɛɛ hakili la fɛn an t'a dɔn ni kumakan b'i bolo ni kuma laban bɛ d'u ma u ka foli di ka weleweleda minnu bɛ bolo ka di jamana jamanadenw ma n'o fana ye mun cogo mais ni k'i yɛrɛ bolo tɔɔrɔ yala kɛnɛ an b'a fɔ cogo min a bɛɛ tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne a sera an fɛ yan ka sababu kɛ Jawoyi ye an b'a fɔ tare ye tare Nuhan cɛ bɛrɛ da ye saba ye fɔlɔ i nana arajo kɔnɔ yan filanan i ye waa fila d'a ma sabanan de bɛna kɛ mun ye
sabanan n bɛ fɛn sugu dɔ d'i ma mais sira in na ne to kuleli quoi bon basi kiri kira ne t'a fɛ fɛn kuntan ne t'a fɛ bon fɛn min bɛ ne bolo N'u bi ye mansa o bi ye mais à tout instant ni ala sɔnna an bara ni Jawoyi bɛ ɲɔgɔn ye Fuladugu bɛɛ k'a lamɛn arajoso dɔ de bɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la faama faama n'a bɛ sigi Fuladugu kɔnɔ an n'a lamini ala k'o sigi mori mori n'i bɛ se k'an den kalan ka hakili ɲuman minɛ tiɲɛ ta ala ka barika don Ko k'an bɛ ɲɔgɔn bolo ne ni bɔ sɔn de a mɛnna kojugu Kɛnɛkaraba de a mɛnna kojugu fɛn tɛ Nuhan bolo karamɔgɔ min ye misiri la halisa an bolo fila an k'ale de k'ale bɛ ka arajoso dɛmɛ Nuhan tɛ Jawoyi tɛ aa Nuhan tɛ Jawoyi tɛ min ye se kiyala la min ye se kunfi la min ye se kɔlɔsibɔ la ko bɛɛ ka dugawu kɛ arajo ka taa ɲɛfɛ a dɔn fuladugu bɛɛ kun kan k'an bɛ dan yen bi kuma mɔgɔ dɛmɛ na n mana don cɛkɔrɔba min ka se k'o ka yafa misiri la
karamɔgɔ alhamdulila Nuhan nin ye kuma banko ye o ye bamananw b'a fɔ ko ni ji mɛnna da kɔnɔ a bɛ nɔgɔ donc an bɛ sira ɲini ka foli di mɔgɔ ma ka sira di an ma ka sira fɔ arajo nɛma fm lamɛnbaaw cɛman ani musoman nin ye an ka fm na k'a fɔ belebele ye an bolokɔrɔ Laginɛ ani mali belebele olu de b'an bolokɔrɔ nin waati na Musa Jawoyi Sila ani ka taa se

ani Kɛɲɛmakura Nuhan ani Kɛnɛkaraba ka fara Sayon kan Gumanko Sayon kan a ye se arajo nɛma fm na yan an ye kunnafoni min sɔrɔ k'o da aw tulo kan ka bɛn san kalo tan ni kelen na tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan o de tun ye nin ye aw ni ce a ka tulomajɔ la a k'an bɛn don nataw la